E beni benius, beni agataus a custa puntada noa de Comunichendi, deu seu sempri Alessandru Pani, imoi mi connosceis, e custa trasmissioni scieis chi dda fadeus apitzus de s'importu mannu chi tenit su sardu, imperai su sardu in cussas chi funt totu is produtzionis de cultura, cinema, televisioni, istrutzioni, divulgatzioni puru. Eccu, e oi, po gustu nosus, eus tzerriau una persona de importu deaderus mannu innoi in Sardigna chi est su produttori, regista televisivu e tzinematograficu Tore Cubeddu, beni agatau Tore Cubeddu. Beni agataus, gratzias, gratzias de m'ai cumbidau. Eh, nci era mancau aturu. Tore, Tui, deu sciu, poita deu ti dd'apu nau innantis, tengu su content manager, su chi narant is inglesus content manager, chi est ingunis, est isconchiendi, Davide, chi m'at nau custa cosa chi tui ses nasciu in Svitzera. Si. E deu mi seu preguntau subitu, ma cumenti chi at imparau su sardu Tore? Beh Sutzedit no candu naschis foras de de sa Sardigna babbu e mamma intri issus ant sempri faeddau in sardu Ah eccu e cun megus in sardu Sardu de? Sardu de Seneghe Seneghe sunt ambos duos seneghesus e poi inventzeis candu andeu a iscola inguni si faeddaiat francesu e tedescu e s'italianu dd'apu imparau de sas monzas Su martis, andaiaus su martis totus is fizos de sos emigraus, andaiaus su sero a fai a imparai s'italianu. Ah. Tui s'italianu dd'as imparau a pustis. De sas monzas dd'apu imparau. Eia, eia, incredibili. Si, si, no, andaiaus poita ca nois, deu deu candu seu lompiu in Sardigna m'ant fatu torrai a fai de sa cuinta elementari. poita ca nareiant ca depiu torrai a fai, assunessi a pigai sa licenza elementari chi si fadiat ancora sa s'esami e quindi apu apu seu torrau cun cussus de u' annu in mancu de mei e candu seu andau in quinta elementari in Sardigna, in Seneghe, in sa 'idda mia, deu de s'Italia, de sa Sardigna, ischidiu solu su chi iu intendiu de babbu e mama cioè no ischidiu chi fut Garibaldi po narrer, ancora como tenzu difficultade eh, ma apo ateras arresones, però prima, cioè no ischidiu nudda, e quindi deu, deu fui in totu, in totu Svizzeru, po comente seu seu creschiu, e infati babbu at at decidiu de torrai in Sardigna poita timiat chi creschende poi fut abarrau ingunis e no fut torrau prus in Sardigna. E ca no imparast e mancai calincuna cosa no, no, ma est capitau a medas no eh de custus emigraus barrigadas is iscolas elementaris incomintzant is iscolas superioris e poi a u certu puntu unu pizzinu de deghesett'annus no cheret abarrai inguni si tenet totus sas relatzionis socialis in cussu logu e quindi issu nariat no prima chi suzzedet custa cosa si ndi torraus in Sardigna e zat fatu bene poita deu seu naschiu in d'una 'iddighedda, biddighedda, capoluogu di cantone Glarus

Ascurta Tore, ma tui s'atobiu a pustis cun su tzìnema cumenti est arribau? Eh. Su Boh. tzìnema, sa televisioni. Deu, deu a pitzucheddu apu sempri cherifiu fai cussu, sempri. Deu a batordig'annus apu comporau cun su inari, su primu inari chi apu tentu triballandi, m'apu comporau telecamera, non su motorinu. Eh, Telecamera mini DV, ita fiat? No, no eh, VHS. VHS, ah, custa pitichedda, sa VHS pitichedda. VHS C, sì, pitia ma larga comente sa... eh, mamma penzàt ca fui maccu poita giai deu cun custa telecamera filmai cosas e faia su montaggiu cun duus videoregistradores e mi, mi praghia cheria contai cosas poi apu fatto teatro apu ischirtu po su teatro meda deu apo fatu s'istituto d'arti in Aristanis, atera cosa no apu mai cherfiu faide. E poi a pustis de a pustis de de su diploma seu partiu in Germania, apu istudiau in Germania e ingunis apu connotu su mundu 'e su cinema, deu cheriu fai sa film hochschule für Fernsehen und Film chi est s'iscola de su documentariu tedescu, un'iscola incredibili, dd'at fata po narrer Edoardo Winspeare e atteros dd'ant fata cussa iscola e non m'aiant pigau poita non tenia esperientzia, m'aiant nau, ah sei giovane, torra un'attera 'orta, torra puru candu ses prus mannu e as fatu calincuna esperientzia. Insaras is primas esperientzias chi apu fatu ddas apu fatas in su set comente attore. Ah comente attori? Sì. E ita fadiast? Apu fatu su pitzocheddu sicilianu in. Su sicilianu. In series poliziottescas tedescas tipu Derrick, mi nd'ammento in totu su periudu chi apu fatu custas cosas apu nau solu una frase, in d'u' isposoriu cun su boss mafiosu mi ndi depiu pesai e depiu narrede, che bella sta collana. Ma s'unica frase chi apu nau in totu sa sa carriera de attori, finia. E, e poi a- apu, candu apu comintzau s'universidadi de filosofia, apu comintzau a iscriere po attirus e e sa ispecializzazione mia dd'apu fata in Torino, ca apu fatu s'iscola Holden duus annus ingunis. Però de candu fui pitzocheddu no apu mai pentzau a attiru chi no a tzapai sa manera de contai storias e o ddas fai contai a aterus, cioè de triballai in d'unu mundu chi produsit cosas chi faint u' pagu bisai sos aterus. Po comunicai. Po comunicai. Si. Eccu e e apustis ses arribbau a a fai medas produtzionis. Si. In su cinema, in sa televisioni, cumenti est arribada custa cosa po nai po cun Eja TV? Cum'est cumenti esti cumentzada? Beh, tu conta chi deu apustis apu fattu iscola Holden in Torino e cun pobidda mia eus nau, ita feus, abarraus in Torinu, deu, Alessandro Baricco su preside de s'iscola, m'aiat dau s'opportunidadi de andai o cun Marco Muller a Venezia o a Roma a triballai cun Maurizio Costanzo coment' autore, però boh deu no ddu teniu gana de abarrai ancora in ziru, teniu bintot'annus, apu nau cherzo torrai in Sardigna, cherzo provai a fai calchi cosa de nou. Insaras is primos meses est stetiu unu disisperu, no agateu triballu, no sas cosas chi fiu no no ddas cumprendia nemos. seu allegande de su duamilla e tres, duamilla e tres, duamilla e bator. E insaras fut bessiu su cuncursu po fàidi su po formai su primu ufìtziu de sa limba sarda de sa provìntzia de Oristànxi. Apu bintu su cuncursu e po oto annus, cuasi noi annus, seu stètiu responsàbili de s'ufìciu. Fuaus in duos, po u' perìodu tres, poi bator, però fut, est stètiu un'ufìciu chi at triballau meda, tui conta ddui fut Diego Corraine in Nuoro, ddui fut, ddui fuaus nois in Oristànxi, poi est nàschiu s'ufìtziu de Casteddu E, e s'ufficiu de sa Regione est naschiu a pustis de su nostru. Ah, eccu. Eh, poita prima su inai andaiat a sas provincias po comente fut fata sa leze. E tenende unu bellu istipendiu in sa provincia potziu sighi a triballai cun su mundu de su cinema. E in televisioni seu lompiu po more de gopare meu Paolo Carboni, poita ca Paolo in cussus annus fiat una trasmissioni po videolina e una po TCS, e ddi srebiat unu presentadori po una trasmissioni chi si naràt Àndalas de imparu e in Tele Costa Smeralda iat seberau a mimi e fut lòmpiu a mimi poita ca Francesco Bussalai iat nau ma boh, Tore, prova prova cun Tore su ziru de amigos a sa fini e poi seu arribau seu abarrau cun su grupu Unione Sarda triballende in televisione de su duamilla e batoro finzas a su duamilla e batòrdichi deghi annus parallelamente a sa Provincia, parallelamente fiu is trasmissionis in Rai e quindi naraus ca su sas sas produtzionis sunt aumentadas sempre de prus e e finzas s'iscritura po aterus s'editing de sceneggiaduras e cant'ateru. Poi in su duamilla e batòrdichi funt sutzidas duas cosas, sa prima est ca deu po annus naraiu ca tocaiat a fai unu canale in limba sarda. Unu tematicu fatu bene e ancora no fut illompiu a sa rivolutzione, naraus, de su refarming, però ddoi fut zai stetiu sa rivolutzione de su digitale terrestre, quindi ddoi iat unu muntone 'e canales liberos, inue ddoi iat dopiones, cosas inutilis, preus cun cosas chi andaiant tantu po po narrer ca ddoi fut u canale. Ita costat a fai unu canale? E meda zente m'at pigau abbastantza in ziru depo narrer, naraiant ca non serbiat a nudda, chi fut una cosa inutili, ca tocaiat si fai pagai totu cun sa lezze bintises e e invetzes deo fui tropu cunvintu e invetzes e poi su dominiu de Bertoldi chi sutziat invetzes un'atera cosa, praticamente sa sa cun su cambiu legislativu non m'ant potziu rinnovai su contrattu in provincia, deu iu potziu fai, naraus una causa di lavoro, no? E narrer ca cherio abarrai ingunis. Seu torrau a domo e pobidda mia m'at nau, si no ses cuntentu, fai àteru. Deu m'apu apertu sa partida iva e apu cumintzau a fai produtzioni. Est stètia una spinta manna, si boles nai, custa. Si. E poi in su tempus de Bartodichi, comente totus mi naraiant ca fut inutile fai su televisioni in sardu, apu connotu eh, sos pitzinnos de Sardex, Ah, e ecco. paris cun issos, metade per omini, put- EjaTV fintzas a su 2018 est stetiu 50 e 50 Sardex Tore Cubeddu. Ah, ah, Fut esi, co- esi cumentzau est Sì, sa sì. coproduzioni. Fut, comente potete fut nai. una EjaTV fut de propriedade su brand e su- sos contenutos de Sardex e de mea. Poi in su duamilla e degheoto si seus separaus, Sardex est diventadu u' atera cosa, sunt intraus sos finantziadoris natzionales mannos, quindi deu mi m'apu pigau su brand EjaTV e apu sighiu apu sighiu solu. Ma EjaTV est stetiu su primu isperimentu de fai una cosa in sardu sèria, chircande de fai eventos mannos, Sant'Efis, sa Sartiglia, fintzas su Casteddu, e si pentzas sas cosas chi EjaTV, EjaTV est de degh'annos sa televisione ufficiale de su Casteddu, totu sas cosas in sardu nois ispingheus meda po ddas fai, poita est zustu chi su Casteddu fatziat cosas in sardu. Quindi sì, Eh, naraus ca custu est s'iter, poi... E, est nascia cumenti web tv, a sin... Naschia a, cumenti web tv. S'inghitzu, no? S'ispaziu in televisioni si dd'at zau, si dd'aiat zau sa ex Sardegna 1, Ah, ecco. cando ancora, prima de su refarming, teniat Sardegna 2, Sardegna 3, Sardegna 4, Sardegna 5, Sardegna 7, 8. Ah, otto Cioè, puru ci via. Teniant, beh, Videolina teniat 9 canales, Sardegna 1, 7 o 8 e totu, e, Telecostasmeralda mi pare ca nde teniat tres, prima de su refarming chi est stetiu fatu su duamilla e bintunu, cun su digitale terrestre custus canales teniant, naraus, meda prus canales in su numeru sardos, funt diaus. E quindi cun sa cun Sardegna Uno seus intraus in su digitale terrestre po sa primu 'orta e deu creu chi siat stetia una rivoluzioni E parallelamenti tui ias cumentzau a fai produtzionis po su cinema puru cun Terra de Punta. Si. Sempri in lingua sarda o no? No, no, no, po cussu etantu no. Naraus ca como, abadiandu u pagu in prospettiva, naraus ca Terra de Punta est una una produtzioni chi at chi at chi est mirandi sempri de prus a su biopic film biogràficos eus fatu Gramsci como Grazia Deledda e e sighende a narrer cioè su su focus est sempre a contae vidas e esperientzias tenende sempre sa Sardigna comente puntu de riferimentu seus incomintzende como a bessire unu pagu a foras ca seus incomintzende po narrer unu triballu asuba de Caravaggiu cun Paolo Benvenuti e quindi su film at esser fatu totu in Sicilia fintzas ca poita po una produtzioni sarda bessiri fora de s'isula est meda difitzili no est a si nchi cioè no est chi siat sa primu cosa poi candu est unu produtori solu mancai chi no tenit dipendentes e una bessint bandus provant a partecipai ma noisi essende meda innoga cioè sa raighina nosta est innoga tenende comunque unu gruppu 'e triballu mannu depeus puntai a creschere in custa terra cioè a fai calinchi cosa innoga quindi Nareus si, oi como no lu discu, fendu pagu su contu eus produsiu una sessantina de titulus. Nc'est pagu, ti ddu potzu nai, nc'est pagu. Est meda, fortzis tropu. Stancu ses? A bias. Dogni 'orta chi bessit unu filmu però mi torru a biu e poi candu incomintzu a torrai a intrai in su. Deu apu nau seu naschiu comenti autore cun s'idea de fai s'artista, poi a un certu puntu mi seu agatau abadiai foglios excel dogna die e creu chi como siat cussu su destinu meu, cioè mi ndi so mi nd'apu fatu arrexoni, su ruolu meu in custu mundu est de esser a segus e de triballai po chi zenti chi segundu mei est prus brava de mea potzet creai cosas noas e deo seu cussu chi fait torrai sos contos candu ddi arrennessu. E comunque est una bella mira custa poita eccu podeus nai ca custas televisionis cumenti Eja TV, RTS funt donendi un agiudu mannu a medas produtzioni cumenti e nosus etotu podeus nai chi funt cumentzendi in cust'annus a fai produtzionis in sardu e est un agiudu mannu. cumenti as nau tui est si chi ses agiudendi is atrus. No, no, no discu, però deu pentzu una cosa e ti naru unu disizu meu, meu ma non solu meu, de Paolo, de Ottavio, totus is chi fius parti de rts, deu creu chi su tempus benidori siat de fai diventai rts o una fondatzioni o una public company. Cioè, essende unu canale comunitariu chi non fait pubblicidade e non non non fait pro non podit fai promozione poita est unu canale culturale cun d'unu imprinting meda precisu, deu creu chi siat bellu chi in d'unu tempus chi at a benner su canale diventet patrimoniu de totus, cioè de totus is chi produsint, de totus is chi istimant sa limba sarda e chi po pagande sas ispesas de base chi tenit su canale, su canale diventat unu ispàtziu lìberu pro totus. Custu est, segundu mea, su destinu sua e e deo apa deo, nois seus a triballai po chi custu acuntessit, prima o poi. Poi deu cumprendu chi mancai a calinchi televisione commerciale custa cosa ddi podit fai unu pagu zai infadu, però una cosa est sa televisione commerciale est zustu chi esistet fait parte de sas isfidas finzas de de s'imprenditorìa sa televisione commerciale ma unu canale comunitariu beru fatu propriu in s'idea de comente sunt naschius is canales comunitarius naschius po esser canales culturales chi tenent non comunitariu in sensu europeo comunitariu in sensu de comunidade siant a servìtziu de sa comunidade Diat deper esser est zustu chi siat in sardu est zustu chi siet fatu de totus sos chi in calinchi manera cuncurrint pro chi custu canale esistat. Cumenti chi fessit unu megafunu po sa zenti chi fait custas cosas, chi fait produtzioni de cultura. Si, no, unu ispatziu liberu, unu ispatziu liberu cun unu pianu editoriale meda lascu chi zeat a totus sa possibilidadi de fai cosas. Cussu iat essi su disizu prus bellu. Eccu, ascurta, comente chi as detzidiu propriu de fai cosas in sardu tui? Poita chi as nau, custu ddu fatzu in sardu e no in italianu? Unu pagu mi ch'est arrutu asuba e poi cun su tempus narauus chi est srebiu meda su triballu chi apu fatu in Provincia 'e Aristanis, poita ca apu incumintzau a istudiai totu sa chistioni de sas minorias linguisticas e est diventada po mea una spetzie de missione, s'idea de poder triballai po salvai non sa limba sarda ma po salvai sa cultura e s'identidade imparis cun sa cun sa limba poita sa sos problemas chi teneus nois ddas tenint circa baranta milliones de citadinos europeos no est una cosa solu nosta sos istados europeos tenint totus aintru culturas minoritarias, identidades diferentes, pentzaus a s'Ispagna, ma no solu, pentzaus a sa Francia, sa Francia fait finta de nudda, ma totu s'Occitania, sos bretones, cioè de ite seus allegande, ma fintzas sos bascos no, duncas sa cunditzioe de sos sardos est una cunditzioe chi pertocat totu s'Europa e tocat a si mòvere in d'unu cuntestu su prus possìbili europeu, po fai ballet sas arresones nostras puru. Ecco, ascurta, chi unu giòvunu bolit atobiai su mercau, segundu tui, a scioberai a fai cosas in sardu, cali est, cali funt is dificultadis, est unu rischiu ses pighendi, no? Si, ses pighendi unu rischiu Eh, però ischis, deu fintzas s'esitu, o megliu, cioè a fai, zai a fai su mestieri nostu est, tenet sos rischios suos, no, chie fait de produtzioni, chie fait arte, eh, si, si poi pretendet de intrai a sas noe e bessiri a sas duas, andat, depet andai a triballai a sas postas, non fait su triballu nostu. custu est est cussu chi apo a narrer sempre a dogniunu chi benit a triballai cun nois, si ses si pentzas de esser intrande in s'ufficiu publicu a su catastu no no funtzionat. Su seberu de fai sas cosas in sardu est unu seberu artisticu in generale uguale a a atteros seberos, ses seberende unu publicu custu est seguru cun sos arrischios chi tenet, però est isseberu finzas politicu, no est solu isseberu artisticu, si pentzas a su 'inai seguramente diat a cumbenner a fai cosas in cinesu no, cioè si pentzas a o indianu o indianu su publicu prus mannu possibili, però si pentzas invecias a su chi a su chi ses fende e a cantu vallore tenet po po po sa terra nosta, mancai nois sardus etotu a bortas no ddu cumprendeus, no, deu m'ammento, deu allegu solu in sardu cun fizos meus, ananti s'iscolla ddoe iat, ddoe funt is babbus e mamas chi naraiant, cioè, ma poverini questi bambini, parlano in sardo, cioè, poverini poita, mischinu tui ca no dd'ischis, ca sa chistioni est ca deu, cussa fortzis est sa cosa chi prus mi fait a pentzai, deu pentzu sempiri ca si una die nemus cumprendit prus sa limba sarda, nois eus a biviri in d'una terra ipoa no cumprendeus su significau de sos logus ipoa istaus, ipoa andaus oe, dai andiamo al mare a mari pintau, cosa significa mari pintau, non lo so. Cioè, custa cosa, cantu podet incidi in in su vallore de sa terra, de de sas cosas nostras. Totu su triballu de comunicatzione chi feus po more ca cherreus difendi sa limba sarda tenet u' accapiu cun sa capacitade nosta de bividi in custa terra chi est a fundamentu de totus, segundu mei. Prus connosches sa limba, prus connosches s'istòria, prus istimas su logu inue bivis e e in calinchi manera dd'amparas e quindi segundu mei su triballu chi seus fendi tenit unu valore meda prus mannu de su chi pentzant medas. Poita chi candu at a mancai sa lingua ant a mancai is arrexines. mancai, poita est est a sa lingua chi est acapiada a sa cultura cosa nostra e m'immaginu sa tradici- fiat Antonio Pani e cussu chi fait issu is cantadoris chi funt meda acapiaus a sa lingua una cosa diaici nci at a sparessi po propriu. E tui pentzas su pubblicu cantu cioè custos sos cantadoes non tenent prus publicu, poi tue as a narrer, beh cheret narrer ca su tempus est finiu, beh siguramente po cussu tipu de de arte su mundu est cambiau no, cussu fut acapiau finzas a unu certu a una certu manera de resonai, però su fatu chi siat mancande su publicu a sa limba sarda est unu problema mannu e deu creu chi cussus chi como de s'edade nosta, chi tenent prus che a mancu chimbant'annus e chi tenent fizus, no allegant in sardu cun sos fizus, no fendendi a connoscher sa sa limba e sa cultura nosta, no suntu fendeddis unu arregalu a sos fizus, suntu fendeddis unu trotu mannu chi at a torrai in annus chi ant a benner segundu mei. poita nemos ti privat de connoschere ateras limbas e ateras culturas, no. Deu apu biviu, tenzo barantanoe annus e apu biviu doighi annus in in Svizzera, ses annus a Monaco di Baviera, duos annus in Torino, nci apu zirau e ancora oe ziru po su triballu chi fatzu e dogni 'orta chi ziru nche liu cun megus sa limba e sa cultura mia. Senza 'e cussu iu istetiu comente u pacu bodiu chi zirat peri su mundu, poita candu ziras e candu bessis de inoghe ti ndi rendes contu ca sos aterus cherint ischiri de ue arribas, call'est sa cultura e sa limba tua, call'est sa manera 'e pentzai tua. E si non tenes una manera 'e pentzai, si pentzas de esser prus togo, pentzandi a s'americana, no essende americanu, ses fende u trotu a tia, u trotu a sos aterus puru, poita non ses nudda. Ses andende in giru a tipu busciucca sbuida. si, si, est istadi asi. Ma est una cosa de imparai, eccu, si mi ses nande, su sebru de u pitzocheddu chi incumintzat como, si unu seberat de fai sas cosas in sardu, po sa limba sarda, però essende fintzas, tenende fintzas sa cussentzia de esser a intru de u cuntestu prus mannu de sa limba matessi, est faghende una cosa zusta. Poi mancai una dì si ndi scàpiat e cras fait una cosa in inglesu, bene, bene, ma poita si ndi depet privai de fai una cosa prus acanta a su liminarzu de omo candu ddu tenit inguni, s'at pagu tritu. Tutto qua. Deu seu de acordu. Però mi pregontu puru, ita si fueddaus de pubblicu, su pubblicu po nosu mancai podit essi prus piticu, però imoi ca ci funt totus custas piattaformas, tipu Netflix, deu custa cosa dda nau mancai in dogna intervista, poita mi dda seu sempri preguntendi, deu mi seu agatau a biri cosas in linguas chi mancu mi dd'abetamu, in turcu, cun is sutatitulus. Eccu, nosu poita no nci arrennesceus, poi custu est su su chi pensu deu, però, eh, no no, narami, narami, narami, no no Poita mancai dd'eis giai fatu, deu non ddu sciu. deu cherìu fai de zai de candu fai sa Netflix de sa limba sarda. Ah, eccu. E issaras po annus apu provau, a mi fai finantziai u' progetu. E no no ddoi seu arrennessiu. Issaras apu cumprendiu cun s'azudu de de u' amigu caru, Carlo Mancosu, e e de unu sociu chi tenzu in Londra, Video Plugger, Emanuele Galloni, ca depiaus po tenni su finantziamentu passai dae sa tecnologia. Insaras duos annos a i como eus fatu una unu progetu cun Smart and Start de Invitalia e eus bintu. Su me s'annu passau, asuta 'e Natale, eus inaugurau My Culture Plus chi est sa prima Netflix de sas limbas de minoria in in su mundu. Atualmente teneus chentu titulos a intre sa piataforma e circa milli tìtulos in pipeline. Seus, como si seus immaniende unu pagu, seus sunt intrende socios noos, deu m'auguro e ispero de de porrere lompere a sa fini de su duamilla e binti chimbi cun custa piattaforma pienamente operativa chi intret fintzas in s'interessu de sas piataformas prus mannas e issaras. Po bendi titulus? Si. Ah, eccu. A parte ca depis ischiri ca ballet comente sistema de distribuzione a tutti gli effetti, cioè si tui fais unu bandu a su ministeru po unu film e fais unu cuntratu cun d'una piataforma ti ballet po serrai totu s'iter de sa nazionalidadi italiana, quindi tui ses fende zande un'oportunidade de distributzione in prus, essende ca sa distributzione est su problema prus mannu de s'audiovisivu in Italia e non solu. Ma pro narrer como seus andaus a Las Vegas a dda presentai, seus andaus in Frisia, como aperit, cioè seus fendende joint venture cun, eus fatu joint venture cun sos ischimesos, Cun s'ischis meda. Si, cun sos aborígenos, cun s'assòtziu de sas limbas e identidades de su Sud Amèrica. Eus fatu una joint venture cun sos bascos, cun sa televisione de sa Frisia in Leeuwarden. Seus fende una retza europea e mundiale chi fetzat a manera chi in custu in custu portale chi est MyCulturePlus chi siant cuntenutos solu faeddados in limbas de sas prus istranas chi podeis agatai in su mundu. E sa cosa bella est ca seus triballandi asuba de unu sistema de blockchain, cun cussus chi si nant NFT, token di scopo, chi fait a manera chi sa comunidadi e sas comunidadis de minoria potzant partecipai non solu cun cussu chi si nant voting rights eccetera, ma fintzas po produsi cosas noas. Cioè una parte de s'abbonamentu cun sa certificatzione NFT benit istaccada e posta a produsi cuntenutos nous. Ah. Custa est una cosa noa chi mi ses narendi e m'est oberrendi unu mundu immoi eh. Deu non si dda fatzu a mi firimai e quindi custa est una cosa noa. E custu est bellu. Su problema est un'atera partida iva e custu est su problema prus mannu. E custu ddu scieus. Ascurta Tore, seus serrendi s'ùtima pregunta, simpli simpli chi ti fatzu e simpli no ddu sciu però, su sardu ddu scieus tocat a ddu mantenni biu immoi, est unu momentu particulari. Ita podint fai is istitutzionis chi no funt ancora fadendi, segundu tui? su chi podent fai sas istitutziones chi non sunt ancora fende. Sa cosa prus importante, segundu mea, est chi sas istitutziones fetzent a manera chi su sardu intret in sas iscolas e poi chi siat un'atividade manna culturale po chi sos sardos de s'edade nosta bessent a desidere sa bregunza de su sardu e non pensent a faeddare in sardu o a pentzare a sa limba sarda siat esser isolaus in su mundu, antzis, però est unu processu culturale chi nois depeus fai e poi si chereus investiri asuba de sa cultura nosta ddi cherint finantziamentus, non tocat a timiri a ponni a ddi nai custas cosas, deu candu lezu in Facebook zente chi narat, eh ma c'è la sanità, Eh cussu puru ddi est. Però intantu si una persona bivit in d'una terra chi no istimat e non ndi connoschet nudda est comente esser malladiu, quindi segundu mea sos investimentos in cultura e identidade non cosas chi non, cun d'unu pagu de istrategia po su tempus benidoe e s'iscola, fortzis s'iscola est s'istrategia prus manna a sa base de totu ddi est cussa Beni, gratzias meda Tore po totu custas cosas chi s'as giai nau apitzus de sa produtzioni prus a totu. Deu dongu sa lìnea a Filippu Salaris cun is letzionis de cinema. Beni bènnius a u'atra letzioni de cinema, cinematografu, su chi boleis, cinema sempri seus chistionendi. E eus chistionau s'atr'orta de in s'incuadraduras frimmas. Sa càmera no si movit, nimancu su zoom si movit, donai atentzioni. E imoi chistionaus de is movimentus de càmera, poita sa càmera dda podeus movi, no est sbagliau a dda movi, antzis est mellus poita est unu pagheddu prus dinàmica sa situatzioni. mancai ci funt films chi tenint sa camera frima e funt bellus a su propriu. Podeus fai una pariga 'e movimentus, pariga assoras ddas cumprendeus, e podint essi simplis custus movimentus o cumbinatzionis de movimentus simplis. Ci funt is panoramicas, e is carrelladas. Imoi cumprendeus ita funt. Mi seu cuncodrau totu cust'orta puru po no sballiai, no sballiai, po no si nai tropu cosas e no si fai pentzai tropu e deu pigu sa tangenti e mi ndi partu chi no, chistionai de cinema est diaici. Sa panoramica, nc'est sa panoramica orizzontali e sa panoramica verticali. Sa panoramica orizzontali funtzionat diaici. Sa càmera est posta a pitzus de su cavalletu e si movit diaici, in custa manera, e assimbillat a su movimentu chi fait su tzugu, su tzugu nostru, chi fait diaici. Custa est una panoramica. panoramica orizzontali e sa cosa chi contat de sa panoramica est chi su centru de sa camera est frimu no si movit no fait diaici no custu est frimu cumenti su tzugu su tzugu podit fai perou atrus movimentus podit fai una panoramica verticali potzu artziai sa conca in altu e dda abasciai in basciu e custa est sa panoramica verticali sa camera est sempri frima est sempri posta asuba de su cavalletu e si movit diaici, de s'artu, andendi faci a basciu o su contrariu. Sempri chistionendi de panoramicas, nc'est sa panoramica chi podeus nai a ciafu, in italianu at essi a schiaffu, est dda teneus candu sa camera si movit depressi depressi e andat a castiai u atru logu, u atru personaggiu. Calincunu esempiu ddu podeis agatai me is films cussus de is annus setanta, fiat prenu de panoramicas panoramicas a ciafu e duncas cussas dda podeis biri inguni. Mancai nci nd'at essi una prus recenti, naraus diaici, in su film Dal tramonto all'alba Iat essi de su scurigadroxu a s'obrescidroxu in sardu, ma dal tramontu all'alba est su chi connosceus nosus poita dd'eus biu mancai in italianu o ingresu. E si biri una panoramica mancai siat frassa poita no est berus chi dd'ant fata diaici, ma non si bollu contai tropu, e sa camera si movit Càstiat de una parti si girat de centotanta gradus e amostat s'atera parti de su bar chi nci fiat inguni. Unu ateru tipu de panoràmica est sa panoràmica a sighiri, 'olit nai chi sa càmera si movit sempri a sa pròpriu manera, però sighit mancai una persona chi si movit o u' ogetu chi si movit. Po si fai u' esempiu chi deu pigu una bòcia e dda tiru a callincunu, sa càmera podit sighiri sa bòcia. E custa est una panoràmica a sighiri. Su chi contat est chi sa càmera est frimma, est asuba de su cavalletu e su centru est frimmu, sceti diaici si podit movi. Teneus sa panoràmica tzirculari o a trexentusessanta gradus, ita 'olit nai? Sa càmera si movit diaici, girat, girat, girat e torrat a su propriu logu. Custu no est unu movimentu chi podit fai su tzugu 'e sa genti, poita si no si truncaus, nosu podeus movi sceti giai giai centotanta gradus, ma est giai tropu. Calincunu nci arrennexit a dda movi beni a centotanta gradus e dda movit totu, però no est aici facili, depist essi contorsionista. Però sa camera ddu podit fai e su filmu ddu fait mancai chi boleus amostai gratzias a una sogetiva, s'arregodais, boleus amostai totu su chi bidi su personaggiu podit castiai totu su logu e torrai anca fiat castiendi innantis. U' atera panoramica est sa panoramica po amostai non si potzu nai, podit essi verticali, podit essi orizontali, non centrat custu, servit sceti po ammustai cumenti est mancai bistiu unu personaggiu, parteus de is peis, bius chi portat is cratzoleddus, sigheus a artziai sa camera, a dda movi diaici, sempri frimmu su centru, si movit diaici, fintzas a arribai a sa mallietedda, sa faci e bius totu su personaggiu e ddus coberreus diaici. U' atra panoramica, prus diffitzili mancai dda bieis in is publicidadis, in is spot de sa televisioni, est su arrodiamentu. Sa camera est posta diaici, su pernu est innoi e su centru de su movimentu est innoi e sa camera girat diaici e bideus su personàgiu o sogetu de asuba mancai o de sa faci e girat, girat totu sa càmera e girat mancai trexentusessanta gradus, centotanta, non ddu scius, est unu movimentu particulari. Nci ndi funt atras puru de panoràmicas, nc'est sa panoràmica obliqua, dda podeus movi diaici puru, chi su centru 'e sa càmera est postu diaici, su cavalletu est diaici, dda podeus movi diaici. Podeus arrexonai, sempri panoràmica est. dda fadeus po una cosa o dda fadeus po s'atra. E passaus a sa carrellada, chi est diferenti de sa panoramica. Mancai chi non seis abituaus, non seis acustumaus a arrexonai apitzus de custas cosas, si podit cunfundi. Sa carrellada, imoi, su su cavalletu no est prus su centru de su movimentu, sa camera si podit movi a tipu carrellu, cumenti unu carrellu po fai sa spesa, ddu podeus movi, pigat unu binariu spetzificu, cumenti su trenu, e su movimentu est custu. Sa carrellada chi connosceis mancai est sa carrellada de a innantis, deu mi seu movendi cun su cun sa camera e seu andendi prus prus acanta a su personaggiu o mi nci seu stesiendi, est sa carrellada a goa Però custu movimentu de a innantis e agoa no no ddu depeus fai a marolla movendi sa càmera, ddu podeus fai in una atra manera, cun su zoom. Su zoom puru est una carrellada, est una carrellada òtica, poita ddu fadeus cun s'òtica de sa càmera. Duncas sempri carrellada est. S'efetu no iat essi su propriu chi ndi bessit movendi sa camera, totu sa camera e s'angulu de sa camera no cambiat, s'angulu de s'otica no cambiat, però innoi cambiaus s'angulu e e duncas cambiat cumenti bieus is cosas, bieus si stringit s'incuadradura finzas a candu no bieus mancai sceti is ogus partendi de sa faci. Custu giustu po si fai un'esempiu. Ateras carrellada e sa carrellada laterali. Sa càmera si movit diaici, càstiat de innoi e si movit asuba de su carrellu diaici, de una parti a s'atra. Sempri arrexonendi apitzus de custus movimentus nc'est sa carrellada cabudiana e sa carrellada a sighiri, cabudiana iat a nai, e a precedere in italianu, Duncas mancai dda connosceis diaici cabudiana poita su personagiu mancai est camminendi, dus personagius funt camminendi ingunis contendi-sì is cosas e sa camera est de innantis e si movit e torrat a goa po mantenni sempri sa propriu distantzia de is personagius. custu po si fai un'esempiu, ma sa distantzia podit puru cambiai, sempri cabudiana est, o sighiri! Mancai sa càmera imoi est a palas de is personàgius e duncas ddus sighit candu funt caminendi. Podit essi puru una carrellada a sighiri cussa chi podeus fai cun sa màchina a dias de is personàgius e sempri sighendi seus. Atra carrellada ancora est sa carrellada tzirculari, E s'arregodais sa panoramica chi fadiat a trexentusessanta gradus, eccu, a imui est su contrariu, est sa camera chi si movit, fait unu tzirculu e su personaggiu est in su centru, frimmu, mancai si movit u' pagheddu, non c'entrat, sempri su movimentu est cussu, una carrellada tzirculari. Imui dda faint cun unus cantu de machinarius, no serbit su binariu a marolla cumenti chi fessit unu trenu, Però su movimentu est cussu, tzirculari. Dda bieis mancai dd'eis bida in Matrix, candu Neo si fiat movendi, fiat, nci fiant is ballas chi partiant e issu si moviat a rallentadori. Eccu, cussa fiat una carrellada tzirculari. e fiat fata cun machinas particularis, ant fatu unas cantu de fotografias e però sempri carrellada est, a sa fini cussu chi bieus est una carrellada. E candu fadeus imbecis una cumbinazioni de movimentus prus simplis e ddus poneus imparis, Teneus imbecis su chi podeus nai travelling, sa càmera si movit, càmbiat de unu movimentu a s'atru e nosu, cumenti narat travelling, viagiaus aintru de custu logu, de su mundu diegèticu chi su regista si bolit amostai Beni, funt giai medas cosas e depeus arrexonai apitzus de custas cosas. Duncas cumentzai a provai, fadeis u' carrellu, mancai ddu podeis fai cun unu skate, ita ndi sciu. Podeis provai apitzus de una mesa cun d'unu follu ddu tirais, cun su telefoninu, provai, provai, provai, carrelladas ndi podeis fai. Imbecis sa prus facili est sa panoramica. Frimmu e si moveus.